ne jabala bɛ bako jɔyɔrɔ ni ase la an ka karamɔgɔba n'an ka docteur imam seku sidibe sɔgɔmada n'a nana bɔ na ka na bilasirakan d'an ma k'a di kalandenw ma ani an minnu yɛrɛ bɛ yan an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na k'a ɲini dɔw fɛ a ka tulo majɔ après ɲininkali bɛ minnu fɛ olu bɛ ɲininkali tɛ la karamɔgɔbaw

an ka lahala bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛn bolo ma an bɛ kuranɛ ko min kɛnɛ kan an b'an bɔ se kɔrɔ k'a di ala ma ala ka ne ni aw bɛɛ dɛmɛ kuranɛ dɔnko ɲuman na an b'a ɲini alahu subahana wa taala fɛ kuranɛ nin kalanko ɲuman a ka gɛlɛn nka ala k'a nɔgɔya ne ni aw ma a kɔrɔ dɔnko ɲuman an bɛ faama ala deli ala k'o nɔgɔya ne ni aw ye a kɔrɔ dɔnnen kɔfɛ ka kɛ baarakɛbaga ɲuman ye ala ala k'o fana nɔgɔya ne ni aw ye o bannen kɔfɛ ka tila ka kɛ mɔgɔw ladɔnniyabaga ye nin kuranɛba na ala k'an fara o jama kan an y'a daminɛ ni dɛmɛ ɲinini ala fɛ sabu silamɛ bɛ da la k'a fɔ n'ala ma i dɛmɛ min na i tɛ se a la o tɛ tiɲɛ ye wa n'ala ma mɔgɔ dɛmɛ min na i bɛ se yan ayi n'ala y'i dɛmɛ kuranɛ durusi la a b'a sababu bɛɛ nɔgɔya a b'a sababu bɛɛ nɔgɔya o de la tuma bɛɛ lajɛlen na i bɛ i ka dugawu kɔnɔ a yira ala la ala ne tɛ se foyi la se foyi tɛ ne ye se bɛɛ de bɛ e ye ala kuranɛ nɔgɔya n ma a y'a mɛn an b'a ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an y'a fɔ kuma kɔnɔna na n k'an ka yafa ɲini ala fɛ ne ni aw walahi an bɛɛ ka yafa ɲini ala fɛ jurumi bɛ adamaden sɛgɛn dɛ ala sɔsɔ a bɛ adamaden sɛgɛn a bɛ hakili goya a bɛ durusi ɲagami a bɛ durusili fereke ala sɔsɔ bɛ nin bɛɛ kɛ an b'a ɲini ala subahana wa taala fɛ ala ka yafa ne n'aw bɛɛ ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kuranɛ dungenw an ka seereya ko ala ye kelen ye mɔgɔ min kan k'o dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye kuranɛ o ye kuranɛ karamɔgɔ de ye o ye kuranɛ kalanbaga de ye k'a dɔn ko ala de ye kelen ye a ka lahala bɛɛ la ni ne y'aw ɲininka jɔn ye sankolo da aa a ye n jaabi kɛ ala de y'a da dugukolo don a fila dan don jɔn y'a dɛmɛ danfɛn jɔn ye ala dɛmɛ o bɛ yen wa e ni ne dan don an jɔn ye dɛmɛ don an bɛ ka an dɔ ka dɛmɛ tun b'a la ala de kelen m'an bɛɛ da jɔn de ye ɲɛ fila di ne ni e ma ala de m'a di yan jɔn ye bolo fila de d'a ma ala de m'a di wa jɔn ye hakili d'a ma ala de m'a d'a ma wa e ni ala cɛ ala ye nin bɛɛ k'an ye anw ka tila tuguni hami dɔ mana bin an kan ka tila tuguni ka taa an kalifa ala ka danfɛn dɛsɛlen dɔ la ne bɛ e yɛrɛ ɲininka o bɛ bɛn yan ne b'aw ɲininka aw ye denmisɛnnin ye sisan ɛɛ sitana wulila mɔgɔ dɔ kɔ k'a u bɛ fɛ ka tɔɔrɔ s'a tigi ma o tigi ka ala minɛ ka nami nɔrɔni bolola nɛgɛni k'o don i tɛgɛ la k'o de b'a to ko sitana tɛ se k'i ataki e ni ala cɛ bolo nɛgɛni min filɛ aw tɛgɛ la nin ye i ni ala cɛ nin bɛ se ka sitana ataki yan kunbɛn yan an ka sitana yɛrɛ bɔ yen a don i bolo la i k'i jɔ i k'a fɔ k'i bɛ ne kunbɛn n bɛ tɛgɛ da i tulo kɔrɔ sisan a tɛ se k'a kunbɛn a bɛ se yan a tɛ se o de la ni mɔgɔ dɔ ye nɛgɛnin don a tigɛ la ko nin de y'i ka saraka ye mɔgɔ jugu tɛ se ka fɛn k'i la mɔgɔ jugu tɛ se ka ɲɛjugu tɛ se ka foyi k'i la e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a tigi y'i nɛgɛn de a fɔ a tigi ye ko e ka a nɛgɛ nin don i tigɛ la sisan ne bɛ fɛ ka kojugu dɔ las'i ma a fɔ a y'a mɛn wa ne bɛ fɛ ka na n tɛgɛ da i tulo kɔrɔ a fɔ nɛgɛ k'a kunbɛn a bɛ se yan nami nɔrɔ tɛ ye a fɔ i ka nami nɔrɔ dɔrɔn ne de ŋaniya man ɲi ka ɲɛsin i ma sisan n bɛ fɛ ka kojugu k'i la a fɔ ko nami nɔrɔ k'i protégé a bɛ se yan a tɛ se a tɛ se e m'a dɔn o la k'a fɔ k'a tigi fililen don wa dununkɔrɔba ne b'aw ɲininka i ni ala cɛ dununkɔrɔba bɛ se ka fɛn kunbɛn mɔgɔ ɲɛ a tɛ se o de la nin ye tawhidu dɔ dilen y'aw ma sankolo danbaga ye ala ye dugukolo danbaga ye ala ye ni an ɲɛ ganna ko durusili gɛlɛyala an ma an kan ka mun kɛ ka seliji ta ka jɔ fila seli k'an tɛgɛ jan ala ye o tɛ yan o tɛ an kan ka ala de deli ala aw de b'a fɔ sa ko ala kelen ye sankolo da ko ala kelen ye dugukolo da ni o bɛ o ɲɛ ma n'ala kelen y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn ye mun na an tɛ ala deli a bɛɛ la kuranɛtigi de kan ka kɛ ala bonyabaga ye ka tɛmɛ bɛɛ kan kuranɛtigi de kan ka kɛ ala gasisigibaa ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ala k'an kɛ o jamakulu la an ka sɔli kɛ ala kira kan sallallahu alaihi wa sallam ala kira min n'i y'an ye kuranɛ ko min na nin ale de y'a kalanden fɔlɔ ye ani a karamɔgɔ fɔlɔ dugukolo kɔkan yan kalanden fɔlɔ don cogo di a karamɔgɔ de tun ye mɛlɛkɛ jibirila ye mɛlɛkɛ jibirila mɛlɛkɛ jibirila de tun bɛ jigin ka bɔ sanfɛ ka na alakira kalan ani alakira ka ɲɔgɔn ye don fɔlɔfɔlɔ don a ye alakira bisi k'a sɛgɛn kosɛbɛ a ye alakira minɛ k'a dɛrɛ fo k'a ɲɛnɛkili ja fo k'a ɲɛnɛkili fereke k'a bila a ko kalan kɛ a ko n tɛ se kalan na a y'a minɛ ko kura k'a dɛrɛ k'a bisi fo k'a ɲɛnɛkili ja a ko kalan kɛ a ko ne tɛ se kalan na dɛ a y'a minɛ ko kura ka tila k'a bila k'a fɔ k'a ka kalan kɛ a ko iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min alaq o b'a yira dɔnnikɛbagaw ko a ko alakira min ye kalanden fɔlɔ ye mɛlɛkɛ kɛli k'a minɛ k'a dɛrɛ tan a kun ye mun ye fɛn min bɛna d'i ma kuranɛ nin na a ka girin fo ko dɔ de ka kɛ sisan ka diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ gɛn ka bɔ i kunkolo la fɔlɔ k'a tɔ kɛ kuranɛko ye i m'a ye wa fɛn bɛɛ bɛ gɛn ka bɔ i kunkolo la k'a tɔ kɛ kuranɛ ko ye o de kosɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye gɛlɛya sɔrɔ kalan na i ka d'a la k'a fɔ alakira ye gɛlɛya sɔrɔ kalan na dɛ sallallahu alaihi wa sallam e man ka i ta kun wa i kan ka gɛlɛya kun i kan k'i fa to yen k'i ba to yen k'i teriw e ka balimaw bɛɛ to yen ka i sigi ka ala ka kuranɛ kalan an bɛ sɔli caya alakira kan sallallahu alaihi wa sallam sabu ale ye tɔɔrɔ bɛɛ de sɔrɔ kuranɛ naseli la a ye tɔɔrɔ bɛɛ de sɔrɔ kuranɛ naseli la a bugɔra k'a neni k'a gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ o la a ye to a ka sɔli caya kira kan sallallahu alaihi wa sallam nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ markɛzi nuril iman kuranɛ durusi yɔrɔ min b'o bolo bakɔ jikɔrɔni aseyi la bi an b'olu ka marikɛzi la kalandenw ka na bilasiralikan di o ma kuranɛko kunkan daminɛ na ne b'a fɔ n yɛrɛ ye k'a fɔ kalandenw ni karamɔgɔw ye k'a fɔ lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ala subhana wa taala ye gafe caman jigin ka bɔ sankolo la ka na dugukolo kan yan adamadenw mago ɲɛli kama nka kuranɛ ye gafe min ye a ɲɔgɔn gafe ma deli ka jigin a bɛɛ la bon eh, ɲuman a bɛɛ lajɛlen na eh, belebele o ye ale kuranɛba nin de ye ala subhana wa taala y'a jigin cidenw bɛɛ lajɛlen na fusamanci kan kuranɛ tɛ kitabu dennin ye dɛ gafeden tɛ dɛ dɔw ko kuranɛ ko nin nɔfɛ kuranɛ ni fɛn fɛn tusera ɲɔgɔn na a k'a bɛɛ bonya ni karama sɔrɔ kuranɛ nɔfɛ kuma lamɛn dɛ mɛlɛkɛ jibirila jiginna ni kuranɛ ye ala ye mɛlɛkɛ jibirila kɛ ɛɛ mɛlɛkɛ bɛɛ ka patɔrɔn ye o tɛ kelen mɛlɛkɛ jibirila nana jigin alakira min kan ye alakira kɛ adamaden bɛɛ ka patɔrɔn ye mɛlɛkɛ jibirila nana jigin alakira ka dugu min kɔnɔ o kɛra duguw la patɔrɔn ye kuranɛ jiginna kalo min na o kɛra kalow la patɔrɔn ye kuranɛ mana don dusukun min na ala b'o kɛ dusukunw na patɔrɔn ye i y'a faamu wa mɛlɛkɛ jibirila ye bonya sɔrɔ ale de jiginna ni kuranɛ ye a dira ala kira ma ala kira de kɛra eh, danfɛnw bɛɛ la fisamanci ye a jiginna dugu min na o dugu kɛra duguw bɛɛ la fisamanci ye wa ni a jiginna kalo min na n'o ye sunkalo ye shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan o kuranɛ ba nin a jiginna kalo min na e m'a ye o kalo bonyana ni su min na o su bonyana ni su tɔw ye a bɛ ten n'a cogo la dusukun min fana la i ka da la k'a fɔ dusukun fana bɛ fisaya ni dusukun tɔw ye ala ka ne ni aw dusukun kɛ kuranɛ lataga dusukunw na k'a yira n denw ni n dɔgɔw la aw minnu bɛ yan caman n den se kɛ mɔgɔ caman ye aw la yan k'a yira aw la walahi ni mɔgɔ min kɛ bɛ ka i ɲɛsin alikuranɛ ma i ɲɛsin a ma k'a ɲini n balima karamɔgɔw fana la ni mɔgɔ min kɛ bɛ ka kuranɛ minɛ ba la a minɛ ba la insha allahu taala mɔgɔ mɔgɔ man'i bila kuranɛ minɛn kɔnɔ faama ala na bonya dɔ d'i ma fɔlɔ lahara don mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ e fɛ min kɛ ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ fɔlɔ ka kɔn o ɲɛ fɔlɔ sabu bɛɛ bɛna ɲɛbɔ kuranɛ kalannaw fɛ lahara don mɔgɔ minnu kɛra kuranɛ dungew ye adamadenw bɛna ɲɛbɔ u fɛ lahara don siga foyi t'a la nafa dɔw fɔ bɛ kuranɛ la a bɛɛ tɛ se ka ban lakali la mɛ kuranɛ kalanden ani kuranɛ karamɔgɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni k'a dɔn k'a fɔ n'a b'u u jɔn bɛ u yɛrɛ la kuranɛ karamɔgɔw kuranɛ kalandenw ni u jɔn bɛ u yɛrɛ la k'a fɔ k'olu tɛ foyi ye u ka da la u filila fo ka se fili dan na kuma nin bɛ taa ni ka segin tuma bɛɛ lajɛlen na ne b'aw ɲininka ne mɔgɔ min ko mɔgɔw ma a ko ne tɛ foyi ye ne barika bannen don est-ce que ne mɔgɔw ko o fana ma ko mɔgɔ barika bannen u ye kuma jugu fɔ wa ɛn o m'i yɛrɛ ka kuma fɔ wa ne a filɛ ala subhana wa taala ka ciden ko kuranɛ kalanden a y'a lamɛn dɛ aw mun ye kuranɛ kalandenw ye aw faw ti yan aw baw ti yan a ko i kɛlen k'i ka sakinin ta don min na k'i bɛna kuranɛ kalanyɔrɔ la a ko n'e bɔra kare o kare kɔnɔ k'i bɛ taa misiri la k'i bɛ segin ka n'i ka so a ko mɛlɛkɛw de jɛnsɛn bɛ kare kɔnɔnaw la e tɛmɛntɔ e n'i ka denmisɛnninya e tɛmɛntɔ e n'i ka kuranɛ garibuya a ko ala bɛ sin k'a fɔ mɛlɛkɛw ma a ko denmisɛn min bɛ ka tɛmɛ nin kuranɛ kalanden min bɛ tɛmɛ na dɔnniɲiniden min filɛ ka tɛmɛ nin mɛlɛkɛw a ye garde-à-vous k'a ye joona aw k'aw majigin a kana to aw yangalen kalanden ka tɛmɛ i ni ala yɛrɛ cɛ a lajɛ ni président bɔra sisan a bɛ i bɛ sɔrɔdasiw ni famalaka eh, bɛɛ ka garde-à-vous k'a ye fo i bɛ ɲɛbɔ fanga fɛ yɔrɔ dɔw la can tɛ wa fo e yɛrɛ jɔlen bɛ nisɔndiya ko jaa faamaw bonyalen don koyi wa e ɲɛ t'a la bɔgɔn tɛ walahi e ɲɛ t'a la bɔgɔn tɛ e bɔ mɛlɛkɛw kɛli k'i da duguma k'i mɔsɔn jɔn kama a kɛ e de bɛ kuranɛ kalan na ko e o de kama ko wa e bonya e ka tɛmɛ mɛlɛkɛw wa sɔrɔdasiw walahi kalandenw est-ce que mɛlɛkɛw bɛ ka mɔgɔ min fo o tigi ye mɔgɔdeniya mɛlɛkɛw bɛ ka mɔgɔ min fo valeur t'a la valeur b'o la o tɛ yan ɔ mun dun de la o aw tɛ ka valeur don aw yɛrɛ la kalandenw mun de la aw bɛ ka kuranɛ kalan kɛ i n'a fɔ diyagoya de don ne fa ye n tɔɲɔ ne ba ye n tɔɲɔ ka na n bila yan ee aw fa y'aw tɔɲɔ wa ɛɛ sɔɔni ni ala sɔnna ni kuranɛ nin banna sa ni ala ye kuranɛ nin barikama di aw ma n'aw bina ka bɔ ko kalama aw bɛn'a dɔn k'aw ka mama ni papa k'u ye kado de di aw ma kado min ni wari t'a sɔrɔ abada walayi a bɛna n'o dɔn sɔɔni insha allahu taala kuranɛ kalanden t'a dɔn k'a fa bɛ ka kado min k'a ye a ye silamɛ caman lajɛ sisan o cɛkɔrɔbalamaw u balikuyalenw olu nimisalen don mun na olu denmisɛnninama ma don kuranɛ kalan na olu ka se ka kuranɛ durusi ala ye e de kɛ kuranɛ kalanden ye sa k'i sugandi ka ne bila mɛ n'i ye aw lajɛ marikɛsiw kɔnɔna na n'i y'aw lajɛ kuranɛ durusiyɔrɔw la aw yɛrɛ de degunnen don aw koronnen don non ne fa ye n sɛgɛn kojugu mun n'a nana n bila yan n ba ye n sɛgɛn kojugu mun n'a nana n bila yan e ala ɛ mɛlɛkɛw bɛ k'e fo ko ala ko k'e ko ka d'a ye ala de ko k'e ko ka d'a ye bɔn e ala i ko ka di ala ye e bɛ tila tuguni k'a jira k'a fɔ ko kalan man di e ye n b'i ɲininka ala kama a ka ɲi wa a ka ɲi wa e t'a fɛ i ka ko diya ala ye wa nka ala de ta ye dugukolo ye ala de ta ye sankolo ye ɲɛ bɛ mobili fɛn fɛn na ɲɛ bɛ miliyari fɛn fɛn na ɲɛ bɛ nafolo fɛn fɛn na a bɛɛ lajɛlen ye ala de ta ye walayi a bɛɛ ye ala de ta ye o ni ala ko k'e ko ka d'a ye o a ma ban hɛn. i b'a dɔn aw cɛma yan min ko ka di ala ye ka tɛmɛ aw bɛɛ kan o de ye kuranɛ ko ka di mɔgɔ min ye ka tɛmɛ aw bɛɛ kan yan dɛ kuranɛ kanu bɛ min na yan ka tɛmɛ aw bɛɛ kan kuranɛ kalan ka d'a ye a bɛ nisɔndiya o de ye ko ka di ala ye ka tɛmɛ aw bɛɛ kan a kɔrɔ yan min bɛ ka kuranɛ kanu ko ala yɛrɛ ka kuma don o de ko ka di ala ye ka tɛmɛ an tɔw kan a y'a faamu wa o la sisan mɛlɛkɛw bɛ ka mɔgɔ min fo o ma wasa foli o ma wasa bonya ye wa kuranɛ karamɔgɔ aw dɔ bɔtɔ sisan a selen a surunyalen aw bɛ ka taa dugu kɔnɔla yɔrɔ dɔ la peredan Hashimu ala k'a latanga ka barika don a la halisa o ka sin k'a ka kɔnpanye lajɔ kɔrɔ ten k'a y'an ka karisa fo ba i ni ala yɛrɛ cɛ i bɛ kɛ cogo di peredan ka sin k'i lajɔ kɔrɔ ten ka kɔnpanye lajɔ a ko an ka osayi fo bɛɛ k'i bɛɛ y'i jɔ dɔrɔn k'i muso peredan yɛrɛ osayi fo i bɛ kɛ cogo di i ni ala cɛ a bɛ diya i ye i bɛ waso n'a ye hali n'a foto jɛnsɛnna a ka di i ye ɛ mɛlɛkɛw don Hashimu an ka peredanba nin a kɔni a tɛna mɛlɛkɛ kɔni bɔ dɛ mɛ e m'a ye sisan wa anw bɛɛ ɲɛ bɛ diɲɛ ta nin na ala bɛ ka min k'anw ye anw ɲɛ tɛ o la e n'o tɛ i ni ala cɛ hali ni premier ministre jɔ bi i lajɔ k'e fo i b'a e b'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye sogɛli yɛrɛ de ye ne fo bi can tɛ wa

mɛlɛkɛbaw ye mɛlɛkɛ bɛɛ ko tɛ dɛ asafaratul kiram al barara i n'a fɔ mɛlɛkɛba minnu bɛ ala ka ciw la san ni dugu cɛ o kuntigi tɛ jibirila ye wa mikayila t'a la wa isirafila t'a la wa olu mɛlɛkɛbaw bɛ ala ka ciw la san ni dugu cɛ a ko mɔgɔ bɛ kuranɛ dɔn kojugu kojugu o tigi n'o o sennɔ ɲɔgɔn de ye jibirila ninnu ni mɛlɛkɛba ninnu ye i baro kɛ ɲɔgɔn de ye nin fɔlen sisan e ma eh, jaabi sɔrɔ a la fɔlɔ mɛ aw e ka gɛrɛn na i sigilen i ka baro da la i ka da la peresidan n'a ka kɔnpani sinna ka na u ka sɔrɔdasiw na n'i jɔjɔ kɔrɔ u y'i sigi ko ko mun kɛra k'an nana baro kɛ i fɛ b'i ka so k'an nana baro kɛ i fɛ b'i ka so n b'i ɲininka ala kama a bɛ kɛ cogo di e bolo peresidan n'a ka jama sinna ka n'i sigi e ka so ten ko e nana mun na k'an nana baro k'e fɛ k'i bɛ se kuranɛ la kojugu ko peresidan nana baro kɛ ne ka so ko ne ka kuranɛ kalankan ka d'a ye a b'i kɛ cogo di an t'o an t'o bɔ yen a fɔla ko ala subahanahu wa taala mankan mun bɛ yen n'a ala bɛ mankan bɛɛ mɛn o tɛ yan a ko ala bɛ mankan min fɛ ka tɛmɛ mankan bɛɛ kan n'a kɛra dɔrɔn n'a b'a lamɛn a dun bɛ fɛn bɛɛ lamɛn ka kɔrɔ a k'i tulo ma da min nɔfɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan k'o ye kuranɛ de ye kuranɛ kalankan kuranɛ kalankan ala bɛ kuranɛ kalankan fɛ kosɛbɛ ɔ ala bɛ k'e lamɛn e binnen kalan na ala bɛ k'e lamɛn ni peresidan y'e lamɛn e bɛ nisɔndiya n'ala y'e lamɛn dun n'ala y'e lamɛn dun mɔgɔw tɛ nin yɔrɔ ninnu bila i kunkolo la n'o tɛ kelen n'i ye kuranɛ kalan daminɛ i kan ja i b'i kan mabila mun na ko ne mɛlɛkɛw bɛ ka n lamɛn kelen filanan setigi ala bɛ ka n lamɛn ala n tɛ n tɛ kango ko ala ka n kango mɛn n tɛ kolo tiɲɛ ala ka n ka kolo tiɲɛni mɛn n b'a dilan k'a ɲɛ ala ɲɛkɔrɔ alahu akibaru ne ko i barokɛɲɔgɔn kɛlen jibirila ye i barokɛɲɔgɔn kɛlen mikayila ye i barokɛɲɔgɔn kɛlen isirafila ye i ni ala yɛrɛ cɛ bonya b'a bɔ bonya b'a bɔ abada kuranɛtigiw a kana jɔn aw yɛrɛ la kuranɛ karamɔgɔw aw ye fɛnbaw ye hali n'a sɔrɔ popilasiɔn silamɛw ka faamu bɛɛ ka faamu ma s'a ma fɔlɔ k'a ye k'a fɔ aw ye fɛn ɲangata ye aw ye fɛn bonyata ye aw ye fɛn karamata ye fɛn caman ka limaniya ma se o ma fɔlɔ o de kosɔn limaniya sebaliya o ma o de y'a to kuranɛ karamɔgɔ de ye mɔgɔ sɛgɛlen ye sigi kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan kuranɛ karamɔgɔ sigilen don sɛgɛlen don ne alihamdulilayi laban na dɔɔni valeur dɔɔni bɛ ka don kuranɛ la silamɛw fɛ n'o tɛ ni i ɲininkala ko baara jɔn b'e la e k'a fɔ bani ko ne ye kuranɛ karamɔgɔ ye ni ala cɛ a tigi bɛ yɛlɛ min kɛ kanu yɛlɛ tɛ dɛ nka e mago salen de ye sa Ee ci gɛrɛ t'e la kuranɛkalan kɔ ɛɛ e m'a ye ɛɛ ala ka hinɛ an na dɛ bɛɛ ko k'u ye silamɛ ye bɛɛ ko k'a ala fɛ bɛɛ ko k'a da ala la ala ka kuranɛ kalanni bilahi maa min b'a ye ko ɲɛtaga kalan don hali silamɛw la bi a mɔgɔ man ca o de kosɔn u denw donnen don kalan min na o dɔnnen don an kɛ terre à terre tɛ wa i jɔ a ka taa wari ɲini kalan kɛ n'a tilara dɔrɔn a na wari sɔrɔ kuranɛ nin bɛ fɛn di mɔgɔ ma olu dan t'o la o kuranɛ nin bɛ mɔgɔ kɛ fɛn olu dan t'o la o kuranɛ bɛ maa kɔrɔta u dan t'o la ɛ n'i dan b'a la e den camanba den ni kelen fila saba naani duuru joli bɛ ala ka kuranɛ kalan na ala ye den di dɔ ma kelen fila saba walayi fo tan a cɛ fara muso kan bilayi a ko k'a bɛɛ ka fisa kuranɛkalan ma ah, k'a bɛɛ ka fisa kuranɛkalan ma non non non n bɛ fɛ karisa ka kɛ nin ye n bɛ fɛ nin ka kɛ nin ye n bɛ fɛ nin ka kɛ nin ye ne baden n'i ye silamɛ ye i tɛ da la k'a fɔ ko kuranɛ de ye hɛrɛ kun fɔlɔ ye wa aa ah, i tɛ da la ko kuranɛ de ye hɛrɛ kun fɔlɔ ye wa o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i k'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ fɛ i den ka kɛ kungolotigiw ka kungolotigi ye diɲɛ kalan na a kɛ ala kelen pe kama i den mana ɲɛla keguya dɔɔnin t'a di kuranɛ durusilaw ma u ka kuranɛ don a kunkolo la ni ala ka diɲɛ ye n'a ye kuranɛ durusi k'a faamu a bɔ i ka taa don i ka kalan na i ka taa don diɲɛ kalan nin na i k'a ka diinɛ kɔlɔsi a nɔfɛ a n'a ka kuranɛ kɔlɔsi a nɔfɛ walahi i ka mɛtiriw bɛna foli k'i la fo i ka so n'i ma kunnaja k'a fɔ ko i den ɲɔgɔn t'u ka kalanyɔrɔ la ɛɛ n b'a fɔ n ye yɛrɛ fonctionnaire sɔminen tɛ nin de la o n'a sɔmina na bilahi a b'a denw bila fɔlɔ ka taa kuranɛ kalan a b'a denw bila ka taa ala ka kuranɛ kalan n ko n'i ye kuranɛ kalan i tilalen kɔfɛ kuranɛ kalan na mɔgɔ dɔnni o dɔnni n'i bilala a la a bɛ kɛ tulon y'i bolo sabu o ye lumière de donnen ye dusukun de la sisan sa an ka silamɛ fonctionnaires an t'a fɔ aw ye kafiriw ye abada aw ye silamɛw yɛrɛ ye nka a ka faamu de tun ma s'a ma ko den kan ka tɛmɛ kuranɛkalan sira fɛ ka sɔrɔ ka don a ka branche la a ka faamu de tun ma s'o ma nka dɔw bɛ na k'a faamu walayi dɔw bɛ na k'a faamu u denw bɛ ekɔlidenw de don nka denw kɔni bɛ ka kuranɛ durusi wa i bɛ taa sɔrɔ o den min b'i bolo o ɲɔgɔn si t'i denw na a bɛ kɛ kunkolotigi de ye a bɛ kɛ kunkolotigi de ye kuranɛtigi ye barikatigi ye diɲɛ fara lahara kan ala kira ko sallallahu alaihi wasallam an bɛɛ bɛ ala kira ka jala de fɛ a ye jala min di bɛɛ b'a fɛ ala kira k'a fɔ k'e bɛ ɲɔrɔ la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama a ko silamɛw aw cɛma min ka fisa n'aw bɛɛ ye min bɛ aw bɛɛ ɲɛ o de ye maa ye maa min ye alikuranɛ kalan k'a dɔn ka tila ka tan di a lamɛn dɛ ka tila ka tan di ka maa gɛrɛ kalan a la a nin yɔrɔ min filɛ nin kuranɛ karamɔgɔw nuru iman kɔnɔ yan kɔrɔnɛ karamɔgɔw diɲɛ fan bɛɛ fɛ tiɲɛ yɛrɛ kɛ la n'an kɔni ko k'an bɛ ala ka fisamanciya de fɛ nin de ye ala fisamanci ye k'a bila i kun na nin yɔrɔ ye karamɔgɔw ka bilasiralikan ye k'a bila karamɔgɔ k'a bila a kun na ne ye kuranɛ min kalan a bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ kelen o ka kɛ e bolo ten e k'a bila i kunkolo la ko kuranɛ ye fɛn valɛrima ye kelen i ka tan di kɔrɔnɛ ma ka sɛgɛn k'a kalan o kɔfɛ ka waati di ka buna hadamadenw kalan kɔrɔnɛ la musakani min bɛ d'i ma kɔrɔnɛ kalan kunkɔrɔ kɔrɔnɛ karamɔgɔ diɲɛ fan o fan n bi ala deli ala kan'i ka kalan kun kɛ o musakanin sɔrɔli ye bilayi nin ye bilasiralikan ye k'a fɔ n yɛrɛ ye k'a fɔ i ye cɛ ni ŋaniya kɛla kalo sarani min bɛ sɔrɔ ye e de pɛridi la bilayi belebele min nabɛn bɛ ala bolo ne ba mɔgɔ min ye baara nin kɛ ale kama mɔgɔ min ye baara nin yɛrɛ de kanu k'a fɔ a ka di ala de ye ala de ko k'e ka fisa ni tɔw ye e bɛ kɔrɔnɛ karamɔgɔya la o kanali de kɔnɔna la aa walayi e tɛna nimisa inshallah karamɔgɔ karisa ne b'a fɔ n yɛrɛ ye k'a fɔ ye an kana kɛ i n'a fɔ mɔgɔ dɔ ɲɔgɔn na o ye mɔgɔ jɔn ye mɔgɔ min bɛ yen poroze dɔ tun b'a bolo ɲɛnamaya kɔnɔ a ma se ka ɲɛ sɔrɔ o la a ko na n ka kɔrɔnɛ karamɔgɔya kɛ yanni n ka dɔ sɔrɔ ni n y'a sɔrɔ don o don n tɛ n kɔ filɛ a la bilen alahu akibaru tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala ka tubi nɔgɔya ne n'o tigilamɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye nin ye fili ye dɛ o kɔrɔ ye kuranɛ kɛ ne bɛ ka mɔgɔw kalan e la su ani tile nka ne ye fɛn sɔrɔ don o don n tɛ n ɲɛsin e ma bilen ayi n bɛ don ko gwɛrɛ la n bɛ ka bonya min fɛ n tɛ ka o sɔrɔ e kalan e na yan mɛcɛ min don mɛcɛ kɔrɔtalen tɛ kɔmɛrisi ka fusa ni karamɔgɔya ye aha minisiriya ka fusa ni kuranɛkalan ye aha n kɛ nafolotigiya o kosɔn n bɛ kuranɛ karamɔgɔya nin na ni n ye solution sɔrɔ waati o waati n b'a bila ee karamɔgɔ ala ka yafa ne n'aw ma dɛ walahi ne b'aw ɲininka n'i ye karamɔgɔ sigi kɛmɛ o kɛmɛ a dɔ la a kɛmɛ bɛɛ bɛ nin bana kɔnɔ walahi waati dɔ la karamɔgɔ bɛɛ bɛ nin bana kɔnɔ ka kɔrɔnɛ durusi yɔrɔ k'i sigi a kɔnɔ i kɛlen k'a bila i kɔnɔ ne ye mɛcɛ min sɔrɔ dugukolo kan a mɛcɛ ɲɔgɔn tɛ yen kelen ne bɛ mɛcɛ min na a sɔrɔ ka bon a hɛrɛ ka ca ni mɛcɛ bɛɛ ye ni mɛcɛ nin hali ni miliyari di ne ma n bɛ miliyari bila n kun nka n bɛ tan di baara nin ma halisa k'a kɛ n bɛ sa ni baara nin de ye aa karamɔgɔ ne m'a fɔ n k'a tɛ yen dɛ nka walahi a ka dɔgɔ n'i ye marikɛzi caya cayalen ye caman min bi don a la de ko wari bi sɔrɔ a la nka ka marikɛzi ko kanu kɔrɛnɛ de ka di n ye ka marikɛzi ko kanu kɔrɛnɛ ka cari kira mantɔn cɛma wolodenw ka lamɔ ni kɔrɛnɛ ye o ye karamɔgɔ min ni marikɛzi min ka laɲini ye ni y'an t'a fɔ n k'a tɛ yen dɛ nka u bɛ kɔnte kabako kɔrɛnɛ ye mɛcɛ bɛɛ lajɛlen na mɛcɛ ye kɔrɛnɛ karamɔgɔ ye mɛcɛ patɔrɔn bɛɛ ka patɔrɔn ye nka o kɔrɔnɛko nalen tɔ nalen kɛ wariko ye o tɔ nalen kɛ sɔrɔko ye aa a ye ne jɔrɔ a ye hami dɔ ye ziyara kɛ ne la misiri la don dɔ la a ko karisa k'i ma marikɛzi ko damina fɔlɔ wa n ko n b'a la n ko a ma ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la k'ale ka so dɔw bɛ yen sisan a k'ale bɛna so ninnu fɛnkɛ ko k'a kɛ marikɛzi ye ko sabu ko wari min b'a la sisan k'a fanga ka bon bilahi a y'a fɔ n ye da ani da tan a ka marikɛzi ko wari b'a la ale de sigilen bɛ n sigilen bɛ a tigi y'a fɔ n ye ko marikɛzi ko san ko wari b'a la ee nin tun ka kan ka ɲɛsin liburu gɛrɛ ma man ka ɲɛsin kuranɛ ma bilahi ka don kuranɛ ko la k'i ka wari sɔrɔ ee silamɛw ala ka hinɛ ne aw la koyi ala ka hinɛ ne aw la koyi kuranɛ karamɔgɔw kuranɛ karamɔgɔw ɲɛ b'an na sɛgɛn caman na nin y'an ŋaniya nɔ ye dɛ ala ye bonya sababu bɛɛ ta ka ɲɛsin i ma nka walayi e m'a dɔn k'a fɔ ala y'i sɔnni daminɛ hali dɔɔnin ala y'i ta k'i yanga diɲɛ sanfɛ a ka kuranɛ min bɛ yen n'a y'i kali k'a b'a latanga kelen tɛ bɔ a la kelen tɛ fara a kan ka e kɛ o sababu dɔ ye halisa e ko ala m'e jate ala yafa n ma i ka yafa n balima kuranɛ kalannaw ma ala yafa n ma i ka yafa n balima kuranɛ karamɔgɔw ma karamɔgɔw kana don mɛcɛ in na kuranɛ durusi ko in na n'e ŋaniya b'i la ko n'i ye fɛn sɔrɔ don min i bɛ taa kɛ kɔmɛrisi ye kana don ko in na walahi n'i ye tan sɔrɔ don o don b'a bila e ala o fɛn tɛ sa abu darda ale tun ye sahaba ye n b'a f'i ɲɛna dɔnniya la a ko ale ye diɲɛnatigɛ baara bɛɛ bila k'i sigi dimasiki misiri la hadisa kelen kosɔn hadisa kelen a k'o ye hadisa jɔn ye ko kira ko khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama ko foyi m'ale minɛ k'ale sigi yan ni hadisa kelen tɛ a ko sabu ko bɛɛ b'a fɛ ka kɛ meyɛri ye tiɲɛ tɛ wa k'a dun fɔla k'an la meyɛri min b'an bɛɛ ɲɛ min ka fisa n'an bɛɛ ye ko o de ye nin mɛcɛ min bɛ mɛcɛ bɛɛ ɲɛ ala bɛ min ta ka yanga bɛɛ sanfɛ k'o de ye nin ye k'o de y'ale abu darda sama k'a sigi a tɛ bɔ yan o la ne faw o la ne baw a k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la walahi a ka kan an ka hakili to bonya min bɛ kuranɛ nɔfɛ an ka hakili to a la ne kɔni b'a dɔn ni ala sɔnna ma ne baden karamɔgɔw bɛ tiriki tɔrɔkɔ min na u bɛna baara nin kɛ ala kama baara ye insha allah est ce que siga bɛ kuranɛ karamɔgɔ la k'a fɔ san n'a kɔnɔfɛn ye ala ta ye wa siga b'anw na k'a fɔ nafolo magasan bɛɛ bɛ ala de bolo wa est ce que siga b' anw na k'a fɔ a dibaga ye ala ye wa ne dan b'a la k'a fɔ a dibaga ye ala ye a bɛɛ b'a bolo e dun bɛ ala ka baara la e y'i tigɛ ka bɔ diɲɛ na k'i kalifa ala la k'a fɔ ne ma baara sɔrɔ ne ma mɛcɛ sɔrɔ mɛcɛ min ka bon mɛcɛ min valɛri b'a la ka tɛmɛ kuranɛ kalan kan ala ka tila k'e balo lebu ni fɛn kɔnɔna na k'e faga o kan walayi o tɛ kɛ abada o tɛ kɛ abada kɛcogo t'o la bilasiralikan don k'a fɔ n yɛrɛ ye k'a fɔ aw ye kɛrɛnkɛrɛn bolo ma an karamɔgɔlakaw n'i ye kalanden kɛlen ka valɛri don kuranɛ la i ka t'a sɔrɔ valɛri bɛ kuranɛ yɛrɛ la karamɔgɔ bolo kɛ can tɛ wa ɛɛ ko n'i ye mankan min mɛn baladennin da a y'a ta balaba kɔ ɔhɔ o de la walayi ne b'a ɲini kuranɛ karamɔgɔw fɛ k'a ɲini marikɛsitigiw fɛ u k'a kɛ ala kelen pe kama k'a yira lamɔdenw na fɛn tɛ dugukolo kɔ kan sɔnfɛn tɛ ala bolo a bɛ mɔgɔ sɔnganti ni min ye silamɛya kɔfɛ ka tɛmɛ i ka ɲɛnɛmaya ɲɛsinni ma kuranɛ ko kan o tɛ yen o tɛ yen ala kira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ mun kɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ ala kira ma sɔn mɔgɔ ka bila kuranɛtigi ɲɛ hali su ala kira ma sɔn mɔgɔ ka bila kuranɛtigi ɲɛ mun kama ala kira ko a ka hadisa jɛlen na a ko silamɛw n'a jamakulu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ne kira ka yamaruyakan don ka ɲɛsin aw ma n'a jama ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la mɔgɔ min ka kuranɛ ka ca n'aw bɛɛ ta ye ne kira ka yamari don a y'a kɛ alimami ye ala kira de y'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko mɔgɔ min ka kuranɛ durusilen ka ca ni tɔw ta ye ne kira ka sunna don a y'a tigi kɛ alimami ye yala kuranɛ m'a kɛ ɲɛmɔgɔ ye wa ala kira bolo kuranɛ kalanna ye kɔmɔgɔ ye wa kɔmɔgɔ tɛ ala kira sallallahu alaihi wa sallam ɛ uhudi kɛlɛkɛlaw salen kɛlɛ min tiɲɛna silamɛw bolo fɔ silamɛ caman sara uhudi kɛlɛ la a b'a ɲini ka se mɔgɔ bi wolonwula ma u su dontɔ a yɔrɔ kaburu segin man nɔgɔn dingɛw seginnen ala kira ko kun y'a yamari kɛ waati la su fila su saba bɛ don dingɛ kelen kɔnɔ a ye a fɔ a ka a ye su ninnu lajɛ ni ɲɛnamaya kɔnɔ min ka kuranɛ durusilen tun ka ca ni tɔw ta ye a y'o kɛ su ka alimami kaburu kɔnɔ a y'o da ɲɛ fɛ ka su tɔw da o kɔfɛ bilayi ala kira de y'a kɛ tan sallallahu alaihi wa sallam o ɲɛnama ala ko mɔgɔ kana bila kuranɛtigi ɲɛ u su taatɔ lahara k'a ye kuranɛtigi kɛ u ka alimami ye u ka sɔfɛri ye ka taa i ni ala cɛ a bɛ tɛmɛ nin kan a bɛ tɛmɛ nin kan la la ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam so min bɛ yen ni kuranɛ bɛ kala kɔnɔ ani so min bɛ yen ni kuranɛ tɛ kala kɔnɔ k'olu tɛ so kelen ye kuranɛ tɛ kala so min kɔnɔ k'o so ye so tumu de ye min cilen don du cilen don o bɛ komi o du cilen don kuranɛ tɛ kala du min kɔnɔna na ne faw ne baw kira mantɔn ɲumanw sallallahu alaihi wasallam est ce que bi kɔ an tɛna dɔ fara an ka kuranɛ kanu kan ɛɛ bi kɔ an tɛna dɔ fara an ka kuranɛ kanu kan ne faw ne baw kuranɛ karamɔgɔw walahi ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ bɛɛ ɲɛ b'a la u sɛgɛlen don walahi kuranɛ karamɔgɔw sɛgɛlen don bolifɛnko bɛ kuranɛ karamɔgɔw la so ɲumanko bɛ kuranɛ karamɔgɔw la dunta ɲuman yɛrɛ juru bɛ karamɔgɔ caman na nka karamɔgɔw aw kana aw jigi kɛ buna hadamadenw ye aw fɔlɔfɔlɔ de kan ka limaniya ma ko ni adamadenw ɲinɛna aw kɔ magasanba tigi tɛ ɲinɛna maa kɔ magasanba tigi ye jɔn ye ala tɛ wa aw m'a kala kuranɛ kɔnɔ ala subhanahu wa taala b'a fɔ anw ye a ko lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu rizqa liman yashau wa yaqdir san lakilew magasan lakilew k'a bɛɛ b'ale ala bolo ale bɛ garijɛgɛ fɛrɛ maa kan maa min y'a diya a b'a degun mɔgɔ kan mɔgɔ min y'a diya e m'o kala kuranɛ kɔnɔ wa

a ko n'ale ala ye maa min ka worobinɛ dayɛlɛ n'ale ye maa min ka kala mɛnɛ n'ale ye maa min dawula kɔrɔta n'ale ye nafolo dayɛlɛ maa min ye a ko i ka tigɛ a kan datugubaga t'a la n'ale fana y'a datugu maa min ye dayɛlɛbaga t'a la e y'o kala kuranɛ kɔnɔ i t'i kalifa ala la ala deli kuranɛ karamɔgɔ mɔgɔw bɛ bolila diɲɛ nɔfɛ cogo min na a ye k'a to diɲɛ ka boli e nɔfɛ n'an ye ko to don o don diɲɛ i bɛna ne sɔrɔ n sigiyɔrɔ la n'i ka limaniya sera o ma don o don k'a fɔ ko diɲɛ bɛna n sɔrɔ n kɛyɔrɔ la aa ni ala sɔnna ma diɲɛ bɛ e yɔrɔ ɲini ala ne ka kuma tɛ ala kira de ko sallallahu alaihi wasallam ko dugu mana jɛ don o don k'a sɔrɔ maa min e ka hami bɛɛ de ye lahara ye hami t'i la ko fɔ ji lahara a ko o don ala bɛ e ka porobilɛmu jɛnsɛnnen a b'a kɛ ɲɔgɔn kan k'a fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma kelen wa fana min sɛbɛnl'i ye o ɲuman b'i sigilen sɔrɔ o b'i sɔrɔ walahi ala kira ko ko atathu dunya wa hiya raghima a ko diɲɛ bɛ na e nɔfɛ a karabalen diɲɛ bɛ na e nɔfɛ a karabalen nka diɲɛ bɛ na e nɔfɛ waati min na a karabalen walahi o y'a sɔrɔ i ye dɛngɛnɛya da ala kan dɛ i ye dɛnkɛnɛya da ala kan k'a bɔsi ka bɔ jɔnw bolo k'a bɔ minisiri bolo k'a bɔ i fa bolo k'a bɔ i ba bolo k'a bɔ i kɔrɔkɛ bolo wari bɛ nin bɛɛ kun nka e ko ko nin si tɛ sankolo tigi n kan ye e de ma ala fana bɛ kanu bila olu dusukun na fɛntigi ninnu n'u m'i sɔn o tɛ lafiya n'u m'i ka problème ɲɛnabɔ o tɛ lafiya ala de b'a kɛ ten nka o bɛ kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ e ni ne ye sigasigaba nin dabila dɛ sɔrɔkɛla mana kuma dɔrɔn i b'a fɔ ko a bɛna n kɛ fɛn ye sisan sɔrɔkɛla de bɛna kɛ fɛn ye walima ala de bɛna kɛ fɛn ye ɛ e bɛ yɛrɛ suuru suuru min kɛ nafolotigiw ni sɔrɔkɛlaw ye bilayi n'i y'o kɛ golo la ala ye k'a fɔ ko i dusukun da ala kan i n'a fɔ e dusukun dalen nafolotigi kan cogo min na i mago bɛ ɲa dɛ ɛ ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma dɛ o de la nin ye kuranɛ nafa dɔ fɔla an ye n'a sɔrɔ kuranɛ bonya bɛ ta kuranɛ karama bɛ ta nin y'a diɲɛtaw dɔ ye laharata ala kira ko sallallahu alaihi wasallam maa min bɛ yen ni a den ye kuranɛ durusi a y'a lamɛn dɛ wolofaw wolobaw mɔgɔ mɔgɔ mako arijinɛ la aw minnu bɛ yen n'aw y'a denw bila kuranɛ durusi yɔrɔ la n'a bɛ k'o financer a musaka kɛ bɛ ka aw sɛgɛn nka o bɛɛ ka a ko ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ hali n ka sɔrɔ bɛɛ bɛ don a da la n kɔni den bɛ kuranɛ durusi e ye kuranɛ kanu k'a kanu ne yɛrɛ ma kalan n kɔni den bɛ kalan a k'o tigilamɔgɔ kelen o kelen cɛla musola lahara don n'an sera kɛnɛ kan dɔrɔn ala bɛ sin k'o musokɔrɔba o wolobaw wele ka tila ka wolofa wele ka na u jɔ kɛnɛ kan a ko mɛlɛkɛw a ye don arijinɛ kɔnɔ arijinɛ makiyasi faamataw a k'a don muso ni cɛ nin kan na a n'a ɲɔgɔnw minnu y'u denw di kuranɛ durusi la n'u denw kɛra kuranɛ dungen ye a y'u makiye ka masafugula don u kunkolo la sisan walasa diɲɛ bɛɛ k'a ye mɔgɔw bɛ sin ka ɲininkali kɛ ten e karisa parila ee karisa kɛra masamuso ye ee karisa kɛra masakɛ ye koyi mun ye nin se karisa ma ala bɛ sin ka degere bɔ ten k'a den ye kuranɛ durusi min kɛ o valɛri de ye nin ye fɔlɔ o y'a sɔrɔ den yɛrɛ sara ma dantigɛ i fa filɛ ka kunnawolo sɔrɔ dugawudenya dan tɛ fa ka kunnawolo sɔrɔ lahara i sababu la dɔw k'a bugɔ dɔw k'a sama ɲɛda kan ka taa jahanama kɔnɔ dɔw k'a sabote mɛlɛkɛw fɛ tile bilennen dɔ kan fo a wɔsiji a bɛ k'i nɔn wɔsiji la e ba sigilen masakɛ sɛsi kan e fa sigilen masakɛ sɛsi kan ko sababu jɔn b'a la k'e ka kuranɛ durusi kama aa mɔgɔ minnu bɛ yen ne mɔgɔw ko k'e y'i den fili diɲɛ denw de ko mɔgɔ minnu y'u denw bila kuranɛ durusi la k'a taara den fili n'a sɔrɔ k'a y'a den fili an b'o dɔn lahara walima a m'a den fili k'e to tile kɔrɔ nɔnni na wɔsiji la a den ka kuranɛ kalanko sababuya la a den ka kuranɛ kanu sababuya la a ye sɛgɛn min kɛ kuranɛko la walayi a bɛ t'i sigi masaya sɛsi kan k'e to tile kɔrɔ e n'a dɔn o don a tun y'a den fili walima a tun m'a den fili e bɛn'o dɔn n'ala sɔnna e b'o dɔn n tɛ dɔw ka yeta de ye nin ye dɛ ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ t'i den nafili yan hali a faamaw bɛ yen o de kosɔn dɔw ka laɲini ye a la faama bɛɛ tɛ dɛ faama minnu m'a faamu n kan ye olu ma o dɔw ka laɲini ye mun ye kuranɛ durusi yɔrɔ ninnu ka datugu k'a b'a kɛ bandi lamara yɔrɔ ye ɛɛ n'i ye silamɛ ye i filila dɛ n'i yɛrɛ tɛ silamɛ ye jigiba t'i la sabu kafiriya kɔfɛ jurumi man bon ka tɛmɛ o kan nka e tun kan k'a fɔ mɔgɔ dɔw ka kokolon min kɛ kuranɛ durusi yɔrɔ la olu ka dabila mɛ kuranɛ durusi yɔrɔ sabote kun tɛ a sababuya la dɛ n'i ye silamɛ ye ala ka kuranɛ kalanyɔrɔ diɲɛ dilanna lahara dilanna i ka sabuteli man ka s'o ma dɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a ye ko mɔgɔ min bɛn'i den don kuranɛ la k'i y'i den nafili ee a tɛ tuubi yanni saya ka s'aw ma ba a tɛ tuubi ba ɛɛ ne k'a fɔ n yɛrɛ ye anw garibu k'a fɔ kuranɛ karamɔgɔw ye halisa sabuteli nin kana anw fari faga halisa lagosili nin kana anw fari faga ni ala sɔnna ma anw k'a bila an kunna kuma bɛɛ lajɛlen na ni mɔgɔw ye anw dɔgɔya ala y'an bonya bonya dan ye ala ka bonya ye o nka n'i yɛrɛ y'i bila bonya ni minɛn kɔnɔ fana i sabari ye ni ala sɔnna ma ala bɛ bonya dɔ las'i ma yan ala bɛ bonya dɔ las'i ma nin tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n'a sɔrɔ ko kuranɛ bonya bɛ ta a bɛ f'i ma lahara don na mɔgɔw ɲɛ gannen arijinɛ kɔnɔ don hami kɛ bɛ ka mɔgɔw jɔrɔ a bɛ fɔ kuranɛ kalanna ma denmisɛnw a ye yan lamɛn a bɛ fɔ kuranɛkalanna ma ɛɛ ɛseke na aw caman wɔ tɛ ɛɛ jamanaba ninnu na fɛn dɔ bɛ yen etazi jan ninnu asansɛri i bɛ n'i jɔ a kan n'i donna a kɔnɔ i b'a butɔni pi a bɛ yɛlɛ n'i ye kelen kelen ten ka taa ni etaziw la. aa o fɛn nin dɛ a ko ni mɔgɔ taara i jɔ arijinɛ da la i ka kuranɛ bɛ kɛ sansɛri de ye ni a bɛ fɔ ko kuranɛ kalan n'i ye kuranɛ kalan i ka durusilen mana ban yɔrɔ min na dɔrɔn kɔntaki bɛ pigi i bɛ don arijinɛ so kɔnɔ arijinɛ bɛɛ la patɔrɔnba yɔrɔ o ye a sanfɛta firidɔsi ala kira kɛrɛfɛ ee ala kira bɛ sigi yɔrɔ min na o man nɔgɔn dɛ ale ye kuranɛ karamɔgɔ bɛɛ ka alimami ye kalanden fɔlɔ ni karamɔgɔ fɔlɔ o de y'ale ye ala kira salalahu alayihi wasalama a ko dɔw bɛ a daminɛ dɔrɔn alihamdulilayi rabil alamina kula awuzu birabi nasi kula awuzu birabi falaki ale bɛ sin ka da arijinɛ dugumala na ye ten dɔ bɛ ale b'a daminɛ a bɛ se sabi dɔrɔn o etazi hakɛnin dɔrɔn ale bɛ jigin ka don yen dɔ bɛ a daminɛ dɔrɔn ale bɛ na se fɔ yasin o etazi hakɛ i b'i kun kɔrɔta k'ale lajɛ dɔɔnin dɔ bɛ yen n'ale ko awuzu bilayi k'a daminɛ k'a su a kan a bɛ taa fɔ kuranɛ dan a bɛ t'i jɔ firidawusi la ni ala ka jɛ kuranɛ bɛɛ durusilen bonya dan tɛ wa ɔ nin bonyaba min filɛ nin ye ala ye nin bɛɛ di kuranɛ karamɔgɔ ma ka nin bɛɛ di kuranɛ kalannaw ma n y'i ɲininka i ni ala yɛrɛ cɛ nin tigilamɔgɔ ala ko n y'i suganti n bɛ k'i kɔlɔsi mɛlɛkɛw bɛ k'i fo e ni ala cɛ o tigilamɔgɔw jogo kan ka kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min tɛ ni ala yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ fiyewu n b'a ɲininka ala kama lamɛnbagaw mɔgɔ bɛ lajarabi jogo dɔw la nka ka kuranɛ kalanna k'i kɛ ala sɔsɔla ye k'a bɔ dogo la fɔ mɔgɔw b'i ni muso ye ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw bɛ sigarɛti y'i da la mɔgɔw b'i ye dɔnkɛyɔrɔ la ee nka ni ala cɛ ni mɔgɔ puselen ka t'i bila bonya etaji sanfɛ i ko a ye n t'a la n bɛ n bɔ ka n biri a ma kɛ o ye a ma kɛ o ye ne ko kuranɛ kalandenw mun de bɛ anw bila jogo sugu dɔw tali la kuranɛ kalanden n'i y'a ye i b'a fɔ ko arapɛri kuranɛ kalanden a bɛ a bɛ maloya a ka dɔn k'ale kuranɛ kalanna ye n'i ko a ma ko bɔsi a b'a kama wa waye e n teri n k'e kuranɛ mɛlɛkɛw bɛ ka min fo n k'e don mɛlɛkɛw bɛ sigarititigi fo ha mɛlɛkɛw bɛ arasa fo hɛ Mɛlɛkɛw bɛ fo ka denin tigɛ to i bolo mɛlɛkɛw ka garidabu bila i ni denin tɛmɛtɔ ye o ka ban o tɛ kɛ mɛlɛkɛw mana kuranɛtigi ni muso tɛmɛtɔ ye i bɛ danga de walayi sabu bonya dir'i ma i ban a la karama dir'i ma i ban a la ee ala kan'an najarabi ala kan'an najarabi bilahi kuranɛkalanna yeyɔrɔ tɛ dɔnkɛyɔrɔ ye dɛ kuranɛ durusila yeyɔrɔ tɛ buwati kɔnɔla ye dɛ n badenw o yeyɔrɔ y'o ye e ala denmisɛnw ala kana a si lajarabi sigariti min na a kana dɔnkili diya aw si ye e ala ta e tulo kɔrɔ sitana ta e tulo kɔrɔ o fila tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ o fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ayi a y'a kɛ ala kama a ka jogo kɛ kuranɛ ye n'ala y'i bonya i b'i bila ala ka bonya minɛn kɔnɔ aw bɛ ye selikɛyɔrɔ de la aw bɛ ye ba kalankɛyɔrɔ de la aw bɛ ye faw ka baara de la i baw ka baara i fa man'i bila min na e kuranɛ durusila n'a seginna ka taa ka so dɔrɔn a fa kan k'a dɔn ko ne den nin ka ɲi ni bɛɛ ye a bɛ hinɛ n na ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ n bonya ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ n sutura ka tɛmɛ bɛɛ kan kuranɛ durusila de kan ka kɛ to du kɔnɔ ka kɛ exemplaire ye Kuranɛ durusila segin ka se so dɔrɔn fa kan k'a ye dɔrɔn ko dolo seginna kuranɛ durusila mana segin ka taa bɔ ziyara la u ka so dɔrɔn a fa kan ka e kasa kan ka diya ka tɛmɛ bɛɛ kan i jogo yɛrɛ n'i fa y'i weele dɔrɔn i bɛ boli ka na papa e k'o tɔgɔ de ye n'i nana i b'a fɔ ko mama e ko cogo di i bɛ na dɔrɔn e mama e hinɛ bɛ ne la dɛ mama kɛ e ɲɛnafinba tun bɛ ne la e mama e ko ka di ne ye sa han papa e ko ka di ne ye sa a bɛ dɔn ten k'a fɔ ko jaa kuranɛkalanna de kuranɛkalan de bɛ mɔgɔ kɛ jogo ɲuman ye jaa kuranɛkalanna de bɛ mɔgɔ fa ko kuranɛkalan de bɛ mɔgɔ fa ko diya i ye a b'i ba ko diya i ye mɛ kuranɛkalanna mana na e fa y'i wele ko na papa sunɔgɔ bɛ ne la eh. walima dɔ yɛrɛ bɛ a fa b'a wele dɛ bi la a tulo b'a la dɛ layi papa ka ci kuma ka ca kojugu a b'i bugu k'i so kɔnɔ k'i da a t'a laminɛ karisa karisa a tɛ yen wa ɔ i ni ala cɛ a ka ɲi wa. mɔgɔ min y'i ban k'a fa laminɛ o bɛ ko diya ala ye wa a ye ala bɛna bonya min k'i ye kuranɛ ko la n'i y'i ban k'i fa laminɛ dɔrɔn ala bɛ dimi e kɔrɔ n'ala dimina e kɔrɔ dɔrɔn mɛlɛkaw t'e fo bilen e ala ka dimi e kɔrɔ mɛlɛkaw bɛ ala ka baara la mɛlɛkaw k'e fo peresidan bɛ dimi jɔn kɔrɔ eh, garidiw ka tila ka garidavu bila e ye o bɛ kɛ yan abada peresidan dimi e kɔrɔ don garidiw bɛ wuli bɔ i ka so da la u b'i ka so da bila

abada mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuranɛ kɔ ala sɔnna min ka barika ma ala sɔnna min ka kɔrɔta ma o ni jɔminna tɛ kɛ teri ye a ni sigarɛtiminna tɛ kɛ teri ye a ni basɔsɔla tɛ kɛ teri ye a ni dangaden tɛ kɛ teri ye n'i y'ale ye ale bɛ safa fɔlɔ la misiri kɔnɔ n'i y'ale ye ale n'a ka kuranɛ bɛ ɲɔgɔn na n'i y'a ye a ni karamɔgɔw bɛ baro la n'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ la a b'a ka ekɔli ko kan ka a ɲɛbɔ a ɲɛ yɛrɛ ma mɛtiri bɛɛ sɔnnen don a ye kilasi kɔnɔna na mɛtiri bɛɛ musomannin bɛɛ bɛ siran ɲɛ k'a y'a kɔlɔsi karisa la dɛ nin tɛ kuma mɔgɔ fɛ koyi ɛɛ mɛ musomanninw mana natɔ ye kuranɛtigi natɔ ye bɛɛ bɛ girin ka n'i fo tigɛ bɛ ci kɛ n'o tigɛw bɛ ka ɲɛ pema cɛ a bɛ cogo di ni dɔw yɛrɛ k'a ma ko karamɔgɔ ɔ sa kan'o fɔ yan sa Allahu akbar ee setana ma ɲi dɛ a fɔlen ma ko karamɔgɔ ko kuranɛ karamɔgɔ ko cɛw fɔ yɔrɔ tɛ yan sa i b'a sɔrɔ i taa yɔrɔ ma ɲa kɛ n'o tɛ a fɔlen ma misiri kɔnɔ ko karamɔgɔ i tɛna ban ma o e bɛ ban wa e a ye sabali sa yɔrɔ ne ye min fɔ dɔw bɛ taa k'a fɔ o an b'a ɲini ala fɛ ala ka ne n'aw dɛmɛ halisa ala ka ne n'aw dɛmɛ halisa denmisɛnw denmisɛnw ni mɔgɔ min y'a ŋaniya jɛya an na baara na yan ka kuranɛ nin kanu a kanu ɲɛma ka kuranɛ baaraw ko diya i ye i sigi a kan ala b'i kɛ maaba dɔ ye yan don dɔ la hali n'i ma sɔn a ma hali n'i y'i dogo ala b'i kɛ maaba ye sɛgɛ kun a y'a mɛn a ye sɛgɛ kun ala kama a y'a faw ɲɛnafin ta ala kama a k'a baw ɲɛnafin ta ala kama ni ɲɛnafin y'i minɛ i k'a fɔ ko e eh, ala ala ne ba ka di n ye ne fa ka di n ye nka ala e ka kuranɛ in ka di n ye dɛ ne bɛ yan kuranɛ de kama ala i ka alaya kama i tɛ kuranɛ nɔgɔya n ye sa i fana b'i to kuranɛ kalan na yan e kɛlen e kɛlen k'i fa to yen ala kama k'i ba to yen ala kama ka n'i sigi yan e b'i sigi dɔrɔn i b'a fɔ ala hami mana kɛ n fa da la a wuli ka bɔ yen hami mana kɛ n ba da la a wuli ka bɔ yen walahi ala b'i jaabi yan insha allah taala a nana ne ye ala de kama ka kari e kɔ ka sɔrɔ walahi wolofa bɛɛ b'a fɛ k'i tulonkɛ k'i den fɛ wolomuso yɛrɛ tɛ se ka fara den na o kɛlen ka jɛn e kɔ k'e bila yan e kɛlen k'i to kuranɛ kalan na hakili jigin i ba la dɔrɔn e ala ne ala ne ba sɛgɛlen don dɛ tɛ lafiya di ne ba ma ala tɛ lafiya di ne ba ma i ni ala cɛ a bɛ bi yan o bɛ bi jaa mɔgɔ bɛ se kuranɛ durusi la n'i ma ɲinɛ i ba kɔ yan i bɛ kɛ dugawuden ye i bɛ ka dugawu suuri i ba kan i ba bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ muso tɔw ko k'i taara i den nafili i ba mana bolo don min na o bɛ ka ɲa jaa den ka dugawu bɛ ka minɛ jaa den ka dugawu bɛ ka minɛ alahu akibaru a y'a cɛsiri mɛlɛkɛw ka foli a kana ɲinɛ a kɔ ala b'an fɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen an kana ɲinɛ o kɔ mɔgɔw ɲinɛli y'an kɔ o tɛ baasi ye o nka n'e sɔminen don a la kuma bɛɛ lajɛlen k'i entourage ka ɲi mɛlɛkɛbaw b'i kɛrɛfɛ ni mɔgɔw ko k'u mago t'e la e dun ɲɛ b'a la ko jibirila bɛ yen mɛlɛkɛbaw bɛ yen mun tiɲɛna misali bolo ma ɛ gardien k'a fɔ ko karisa n tɛ t'i ka gɛrɛn na e kɛlen ka a kɛlen k'o fɔ dɔrɔn garidiw k'a fɔ k'u tɛ t'e ka gɛrɛn na peresidan ni minisiriw ka n'a fɔ k'an fana tɛ kari i ka gɛrɛn kɔ e bɛ e bɛ nimisa pere garidiw ta nɔfɛ yan e bɛ nimisa nɔfɛ yan ɔ ni buna hadamadenw ko k'e tɛ foyi ye mɛlɛkɛw sigilen bɛ k'e lamini ko an ka maaba an ka patɔrɔn e anw de ɲɛ t'a la anw ɲɛ t'a la n'o tɛ hali aw ka yɔrɔ nin falen bɛ mɛlɛkɛ ɲumanw de la ni ala ka jɛ kuranɛ kalan yɔrɔ bɛɛ falen don mɛlɛkɛw la an ka nin kɔnfaransi min bɛ ka kɛ bilayi mɛlɛkɛbaw sigilen bɛ ka yan lajɛ an tɛ yan dɔwɛrɛ kama kuranɛ ko kɔ u bɛ duwawu la dɔrɔn ko ala hinɛ u la e ko ko n ka bɔ joona jɛ e ka boli hinɛ ɲɛ han anw mago faamuna dɛ anw mago faamuna ɛ ni ala sɔnna ma an bɛ bi bilasiralikan an b'a kuntaala surunya yan insha allahu taala ɛ siɲɛ kelen tɛ o aw bɛ yan ni ala sɔnna ma an yɛrɛ fana bɛ yen waati ani waati an bɛna bɔ aw la bi an tun bɛ marikɛzi min na o ye marikɛzi nor al-iman u bɛ baara caman kɛ a baara dɔ ye kuranɛ durusi ye n'o tɛ baara gɛrɛw bɛ diinɛ baara la u bolo min ni nin tɛ kelen ye an tun nana ka na baro kɛ bi aw baden aw dɔgɔkɛ aw denkɛ seku ishaq sidibe kuranɛ baaraden ala ka n balo o fana kan ka n fatu o kan ala kana foyi don kun ma min bɛ kuranɛ ko bɔ n bolo ni ɲɛnɛfin ye maaw mina kaburu kɔnɔ ne ni aw ala ka kuranɛ kɛ ka ɲɛnɛfin bɔ an na kuranɛ bonya ala ka birifani to an kunna diɲɛ ani lahara ala ka mɔgɔw ɲɛbɔ an fa n'an baw fɛ an ka kuranɛ ko sababuya la ka sɔrɔ k'an ka masaya fugula yɛrɛ k'o d'a ma ala k'o latigɛ Kɔmi kuma tun banna an karamɔgɔ ye ɲininkali kɛ ko dɔw b'u den bɔ kalan na bugɔli kosɔn bugɔli ta kuma yɔrɔ ye yɔrɔ fila ye a fɔlɔ fɔlɔ bɛ ɲɛsin karamɔgɔ ma a filanan o bɛ ɲɛsin kalanden ma karamɔgɔ kan k'a bila a kun na tawuhudu bolo ma den nin dilanni ne tɛ se bisan tɛ se ala de bɛ den dilan se de bɛ ala ye e de kan k'o bila i kunna fɔlɔ nɔn ne fɛ wa n'i ye den di ne ma a bi ɲa e tɛ se ka den dilan karamɔgɔ de kan k'o bila a kun na walahi den min sigilen b'i ɲɛkɔrɔ ala ka taa sɔrɔ i dusukun na den ninnu de kanu b'e la a fa hinɛ b'i la a ba hinɛ b'i la i bɛ fɛ den nin ka ala ka diinɛ dɔn ka kuranɛ dɔn fa ye danaya min da i kan a ka bɔ a sira fɛ ni den porokotɔla komi a t'a ka hɛrɛ dɔn kuma dɔ la bisan ɲɛ dama damaw ka k'a la walasa a ka se ka bɔ a yɛrɛ kalama mɔgɔ mana a ta kɛ nin ye bilahi ala bɛ barika don i ka bisan na aha mɛ karamɔgɔ ɲɛngo tiɲɛ na o man ɲi karamɔgɔ ɲɛngo man ɲi dɛ o man ɲi o de la a b'a hakili to o yɔrɔ la mɛ ka i den yɛrɛ fana kɛ baba kumandan ye lulu ni marɔjani ye k'o da i ɲɛkɔrɔ tuse se ka k'a la non non non n nana n den bila n ma na a bila bugɔli kama dɛ kabini e yɛrɛ ko den ma ko tuse kana k'a la i ma den tiɲɛ e ma den tiɲɛ wa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin fɔ a bɛɛ bugɔra aha kana n den bugɔ dɛ ne den tɛ bugɔ non non non bisa ɲɔ bɛ e kɔ la e e sara e ma balo wa e kɛlen tɛ minisiri ye bi yan e kɛlen tɛ patɔrɔn ye bi yan n ye kɔngɔnɔ bisa na kosɛbɛ i bɛna fɔ ko i bɛna tubabu ka baganya walew k'a fɔ ko k'o ta ka na s'an fɛ yan ko tɛgɛ kana ci den kun a t'u bolo nin ye bi den b'a minɛ fa ɲɛ kan muso b'a minɛ cɛ ɲɛ kan o ta kɛlen lɛjɛ ni falijɛ ye han ala b'o bɛɛ barika b'u la i bɛ kɔrɔ dɔrɔn fa bɛ kɔrɔ dɔrɔn den bɛ se ka yɛlɛ dɔrɔn c'est pas la peine a y'a ta ka taa bila poubelle la mɔgɔkɔrɔba poubelle n ko tubabu fɛ mɔgɔkɔrɔba pubɛli bɛ yen a tɛ yen wa i bɛ cɛ ka t'i fili yen a bɛ to ka t'i lajɛ waati ni waati o garidiɲɛw de b'i ladon olu de b'i sanuya olu de b'i ka fɛn bɛɛ kɛ fo ka t'i sa o bɛ fɛ de o de ka yɛlɛma anw fɛ yan o tɛ kun o tɛ kun anw fɛ yan. mɔgɔw ka ɲɛngoya dabila bugɔli la mɛ den ti bugɔ n'a ye sabatila jamana o jamana kan i ye e yɛrɛ tɛ sariya yɛrɛ la ala kira ye bugɔli fɔ sallallahu alaihi wasalama a ye bugɔli fɔ dɛ mɛ a ye n ka kuma fan fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko karamɔgɔ ko waajuli la k'a fɔ k'a ye denw bugɔ n ka kuma fan kelen dɔ lamɛn n ye bilasirali min di karamɔgɔw ma y'a dɔn bi den tɛ bi maa tɛ siran ala ɲɛ abada a b'a fɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ n'i ka kuma yɔrɔ min dɔrɔn a bɛ yɔrɔnin dɔ ta ka taa n'a ye n'i ye n ka kuma nin ta ka taa jɛnsɛn k'a fɔ ko ne de ko mɔgɔw ka bugɔ n ye kuma fan dɔ min fara a kan denw bɛ bugɔ nka a tɛ bugɔ ni baribari ye a tɛ bugɔ ni ɲɛngoya ye hasidi tɛ k'an ye an b'o bugɔ o y'a sɔrɔ kanu b'an na k'o ladabu sabu anw yɛrɛ bugɔla anw ma sa anw ma tiɲɛ anw filɛ balo la adamadenya se ka kɛ waraya ye wa han an bɛ bi kuma jɔ yan insha allahu taala ka foli ka ɲɛsin nuru imani ma halisa ka ɲɛsin an kanubagaw ma kuranɛ kalandenw n y'a daminɛ ni dugawu min ye n b'a kuncɛ n'o ye ala ka kuranɛ nɔgɔya an ni aw ma a t'a fɔ amiina ala ka kuranɛ nɔgɔya an n'aw ma ka kuranɛ kɔrɔ nɔgɔya an fana ma ka kuranɛ baara nɔgɔya an ma ka tila ka waati di ka maaw kalan kuranɛ la ala k'o nɔgɔya an n'aw fana ma an b'a ɲini ala fɛ hali ni jamana mɔgɔ caman kɛ tɛ k'an kɔlɔsi an ka kuranɛ kalan ala k'a kɛ mali kisilan ye an ka kuranɛkalan Ala k'a kɛ Mali kisilan ye, an bɛ kuranɛ jigin o jigin Ala k'a kɛ ka Mali kisi sababu dɔ ye, Ala k'a kɛ k'an ka faamaw lakisi k'u ci ɲuman na, k'u kisi u yɛrɛ tɔɔrɔ ma, Ala k'an ka faamaw kisi u yɛrɛ tɔɔrɔ ma, Ala k'u kisi janfa ma, Ala k'u kisi namara ma, mɔgɔ o mɔgɔ ko k'ale ka hami ye Mali ka lafiya ye Ala k'i yɛrɛ lafiya mɔgɔ o mɔgɔ ye hɛrɛ laɲini mali ye ala ka hɛrɛ fɔlɔ i yɛrɛ la mɔgɔ o mɔgɔ ye janfa tigɛ mali kama ala k'a fɔlɔ i yɛrɛ la an b'a ɲini ala subhana wa taala fɛ marabaa jugu ala k'a kunmasulen bɔ an ka jamana kɔnɔ ala k'a kunmasulen bɔ an fɛ yan don o don ala k'an tulo don marabaa jugu kulekan dɔ wɛrɛ la

an b'a ɲini ala subhana wa taala fɛ degun bɛ marikezu fɛn fɛn kan ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ aw kan an b'a ɲini karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ degun na ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ an n'aw kan ala ka barika don an bɛɛ lajɛlen na diɲɛ ni lahara allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid